ndị be anyị ekene m unu abịakwa m ọzọ tata a sị m nke onye chili ya zelụkwa ọ bụrụ na isonyebugolu anyị n'akụkọ ifo ndị anyị kọgolu gara aga biko binyere anyị aka mmasị na ya bụ vidiyo ọ bụlụkwanụ na ọ nwere ife ị chọrọ ịgwa anyị maka ndị anyị ga-akọ n'ọdịnihu deere anyị ya na anyị ga-afụ ya ọ bụrụ na taa bụ mbọsị izizi ị na-abanyelu anyị na emume ịkọ akụkọ ifo anyị biko bute oche maka na anyị ga-akọ nke ga-amasị gị tata kpụchaa ntị gị ọfụma ife a bụ otu ụzọ anyị si akwalite omenala na asụsụ Igbo biko ka ị na-ege ya na-amụta ife dị na ya mụtakwu ya ka ị wee kọọrọ ya ndị ọzọ ka anyị bido tata anyị ga-akọ akụkọ maka nwanyị na nwa ya na ọgọ ya nwoke na ife melụnụ nwaanyị anyị na-ekwu okwu ya ọ mụrọ nwa o wee chọgide nwa chọgide nwa chọgide nwa ịchọ nwa ya wee bulu ya wee gaa na nke ofu dibịa ọ sị ya na ọ chọrọ nwa ọ sị ya na ọ ga-enwe nwa na ọ ga-ekunye ya nwa mana na o kunye ya bụ nwa na o nwere iwu sị ya na ọ ga-emenwukwa ife dị na ya nwaanyị nwaanyị na-achọ nwa ka ife ịchọ ka ọ mee ọ sị ya na ọ ga-emenwu ife dị na ya ọ kwadogo n'onwe ya sị ya na ọ ya gwa ya bụ iwu na ọ ga-edebe ya dibịa wee sị ya na ọkwa mmanụ mmanụ agbadi ka ọ ga-eji kpụ ya bụ nwa ya bụ na o nye ya nwa na ọ malụgo na mmanụ na ọkụ adịrọ mma na ya bụ nwa na ọ zeela ọkụ ka ọ bụ na ọkwa zeela anwụ ka ọ bụ ya bụ na ọ ga-ekunye ya nwa mana ya chetakwa na nwa a bụ mma nwa eji mmanụ agbadi wee kpụ na ya na ọkụ agaghị adị mma na ya na anwụ agaghị adị mma nwaanyị kwe oo na ọ ghọtara o wee kpụọrọ ya nwa kunye nwaanyị kulu nwa nataba ọ bata nwa a na-eto ọ baa ya mmanụ ozuzu anyanwụ maka mma ya ifu mma na ọ na-aga onye ọbụla na-atụgharị na-enene ya na nwa a amaka tupu amalụ ihe na-eme nwatakịrị etoo luo ogo ịnụ di onye a abịa taa onye a abịa echi onye a abịa nwanne echi onye a abịa n'izu na-eso ya a sị na na-achọ ka a nụọ mmanụ ozuzo anyanwụ nne mmanụ ozuzo anyanwụ sị ha mba o na o nweghị onye ọ chọrọ ịkpọnye nwa ya o luzie ka ofu ụbọsị ofu eze bi n'okirikiri a wee chọrọ ya bụ nwa wee bịa ya kwuo nwaanyị sị ya na ọ ha akpọnye onye ọbụna nwa ya na ife dị na ya bụ nwa erika nwoke sị ya ya na ene ya anya nụ eze ka ọ bụ nụ afa ya bụ eze dumushi o wee sị ya na ene ya anya nụ na o zu ka e mee ọ sị ya na ọ bụrọ n'ife akụ ma ife enwe enwe na ihe ọ na-ekwu bụ iwu dị n'ịzụ ya bụ nwa ya nekwanụ nwa ya na ọkwa ọ fụ ka o si maa mma na ọkwa ọ fụ ka ndị mmadụ si achụ ya na ihe e ji zụ ya adịrọkwanụ ofere na nwa ọ dịrị aba n'anwụ ọ dịrị esi nni ọ dịrị eje n'ọkụ na ọ ya nwa bụ nne ya mechala ife niine a wee zụgide nwa wee zulu ọnụ ọnụ nwoke sị ya na nke ahụ abụrọ nsogbu na o nwegonu ndị nwunye n'ụnọ na nke a nụnwa na-anụta bụ onye ọ ya na-akpa n'aka wee na-eje emume na-akpaghalịsị akpaghalịsị maka na ya bụ nwa ka m si gwa gị amaka nwaanyị tụlee ihe eze gwa ya sị ya na ọ chọrọkwa akụkọ na ọ gụgokwu ya iwu dị na nwa ya nwoke sị ya na ọ ya eme otu a ka eze dumushi si wee mee gịnị wee nụrụ mmanụ ozuzo anyanwụ wee naba mana eze dumushi kwee nwaanyị nkwa ma ihe o ji kwe nwaanyị nkwa o chelu na ọ- ọ ga-emenwu ihe dị na ya wee naluo wee sị kpọkọ ndị nwunye ya wee sị ya gịnị nee nwaanyị ọfụụ a m nụtalụ ọ da eje n'ọkụ ọ da eje n'anwụ achọrọkwa m ịnụ na o nwe ofu ụbọsị a nọkata zi jee n'ọkụ ma ọ zi jee n'anwụ ndị nwunye ekwe ya ya nwoke e, e, e, akpọlụ nwa kpọnata ebibe o wee lukwanụ ofu ụbọsị eze dumushi wee gaba ọlụ ọ pụsịzịa ndị nwunye ị ma na ọ na-abụ nwoke nụlụ ha ada enwe ọnụ ha ga-eji gwa ya bụ nwa okwu mana ife a na-ata fa na-ata fa n'obi na kee ka ha ga-esi bụrụ nwaanyị anụta anụta nwa a bụrụkwa nwaanyị anụta anụta mana o luzie n'ọlụ ụnọ ọ bụrụ sọ ha na-eje ọ bụrụ ịkpa nkụ sọ ha ga-aba n'anwụ jee kpa ya bụ nkụ apụtazịa na esie nni esikwa sọ ha esie esisịa ebunye ya o lie elie na ha anabatakwa ya bụ ife mana o nwere ife ha mee maka na di ha na-anụ ya o luzie mbọsị ahụ di ha pụ ha wee sị ngwanụ na o lugo wee tikọọ isi ọnụ wee mee gịnị wee kpọọ ya bụ mmanụ ozu anya wee sị ya na ọ ya eje ka ọ je fụnwuo ọkụ a ha ji esi nri na ọ bụrọ ọ gbakọnye aka ọdọ n'ofu ebe nwatakịrị ka ife ọ ga-emekwanụ ebe ụmụ nwaanyị ọ na- ọ na-echi ya ọmama a ga-eti ya ife o wee jebenụ jee fụnwube ya bụ ọkụ chetakwa na ife eji kpụ ya bụ nwa bụ mmanụ agbadi chetakwa iwu niile dibịa nyelụ nwa tilu nwatakịrị a na-afụnwuzi ọkụ ọ na-afụnwụ ọ na-agbaze ọ na-afụnwụ ọ na-agbaze ife a ka ọ gbazegide wee gbaze kpọọ wee husalụ n'akụkụ ya bụ ọkụ o wee bụrụ na o nwere nnụnụ agba ama nọ n'okirikiri a ọ fụ ife a na-eme ọ tụwa

onye weta ọkụ o kulu nke ya o kpaa nsịlị nsịlị kpaa nsịlị ine m anya n'ọdụ ifunu nke m o kpaa nsịlị nsịlị kpaa nsịlị ọ gụsịa nka gụkwu ya ọzọ eze nụsịa wee fụ na ọ bụkwa ife ọ ga-agbachi nkịtị ọ sị wee na-eli ka o je malụ ife na-eme ya ife na-eme be ya o wee kpokọọ ngwa ọrụ ya ụna ọ naluzie wee kpọọ ndị nwunye ya wee sị ya ka ebe mmanụ ozuzo anyanwụ nọ a sị ya na ọ kwọ n'ọkụ a ka ha zije ya na ọ kwọ sọ ọkụ ka a sị ya fụnwuo na ha na-esikwa nri wee sị ya zie o wee sị gịnị ka unu na-akọ ife a e si na ọ gịnị otu akwa nwoke amara ife ọ ga-eme o wee chee enu chee ana ka ebe o ya ebido ebido ọ chekatakwa wee sị na ife dịkwa n'ife a bụ ya naba na nke ọgọ ya nwaanyị ka ọ jee gwa ya ife melụ nwa ya o wee gaba bata na nke nne mmanụ ozuzo anyanwụ wee sị ya ọgọ na ọ bịa ọgọ ya nwaanyị naanị ọ kpọrọkwudu nwunye ya wee bịa o wee sị ya na ije ọ dịkwa mma o wee kọtuolu ya ife ndị nwunye eme sị mana ọ gwakwa fa agwa na ọ gwakwa fa mmadụ ezinye ya n'ọkụ na a gwakwa ya mmadụ e- e- ezijena ya n'anwụ na ọ nọrọkwa ya na ọ kwa ọlụ ka ọ je ife a wee mee na ọ nọkwa ya nwaanyị wee sị ya ị sị gịnị na ọ makwa ife ọ na-akọ ya ị sị gịnị gịnị ka ị na-akọdị ya nwoke bidokwa ife okwu bidokwa ya n'isi kwusikwa ofu ihe ọ na-ekwu ka ọ ka na-ekwu ya na nwa adịrọzikwanụ nwa nwaanyị achọrọ aha one nwa nwaanyị maka o sikute wee zụgide wee zụgote wee onye ya bụ eze o wee sị ya n'ọnụ gị ihe okwu nwa ya bịa ka ọ naba eme ka ya nwa bịakwuo bie nwoke wee kunie naba nwaanyị chee enu chee ana kee ife ọ ga-eme kee ife ọ ga-eme na ọ gwara ndị a agwa ọ bụrọ na ọ gwarọ fa agwa o wee kunie wee chọba iyi wee sị na ebe ndị a gbu nwa ya na ọ- ọ ya akachi ya obi gbuo ha nwa o wee chọba iyi enyela ya aka wee gbuo ndị a o wee gagide pụta n'ụzọ fụ ofu iyi wee sị ya iyi nụ kee ka i si egbu iyi sị ya na a kpọọ ya n'ahọ a o gbuo ahọ ọzọ ọ sị ya gaba na ọ bụrọ ya ka ọ chọọ ọ gabakwa ọ fụkwa iyi ọzọ ọ sị ya iyi nụ kee ka i si egbu ọ sị ya na a kpọkwa ya n'ọnwa a, o gbuo n'ọnwa ọzọ ọ sị ya gaba na ọ bụrọ ezigbo iyi ọ na-aga na-aga na-aga ọ fụkwa ọzọ ọ sị ya iyi nụ kee ka i si egbu ọ sị ya na a kpọọ ya n'izu a o gbuo n'izu ọzọ ọ sị ya na ọ bụrọ ya ka ọ chọọ otu a ka o si chọgide fụ nke sị ya na ọ na-akpọ na a kpọọ ya taa o gbuo echi ọ bụrọ ihe ọ chọọ ọ sị ya gaba otu a ka o si gagide gagide gagide wee fụ ọzọ wee sị ya iyi nụ kee ka i si egbu ọ sị ya ogbu ngwa ngwa ka m bụ na a kpọọ m kịta ozugbo a ka m na-egbu ọ sị ya solie na ọ ya ka ọ chọọ wee kpọrọ ya wee naba ebee ka ọ na-eje be eze dumushi ọ batazịa na obi eze dumushi na-ejele eze dumushi o wee bido wee gụbala ya egwu wee sị ya eze dị mushi ị na-ama mma nke i ji makarịsịa mmanụ ozuzo anyanwụ ojigwu ụlọ n'ugwu na ana Ah, ngwagwulu uke n'onugwu na ana ah. eze dị mushi mpịa naanị ọ bụrụ ka o si jee otu a ka nwaanyị a si wee gụrụ ife a ofu ofu wee kpọrọ ma ndị nwunye ezedimuchi ma ndị ụmụ ya ife niile dị ndụ bi be ezedimuchi ọ gụchara ha egwu nke o zutere sị ya nwunye ezedimuchi ị na-ama mma nke i ji makarịsa mmanụ ozuzo anyanwụ o ji gwuo n'ugwuo naanị Aha, ngwa gwuluke n'onugwuo naanị aha. onye nke ahụ eholu mpịa otu a ka o si megide ya wee ma o o nwerọ ife na-eku ume na ya bụ eze bụ eze dumuchi nwaanyị kpọrọ iyi apụba mana obi ya ka na-afụ ya iwe ọnụma ka dị ya n'obi ebe ka o ya ebido ebido ọ nwaanyị chọgidelu nwa ahọ one e wee nye nke e na-enye o wee zụgide ya wee zụluo ya ọnụ ọ zụlu ya ka em- na nke ya ka ebe o ya ebidozi ya ọzọ o wee otu a ka o si weli ọnụma ahụ dị ya n'obi wee kpọrọ iyi a na ezi niile ife ọbụla dị ndụ ya na-akụ ọ fụlụ ọ kpọlụ ya kpotuo ya wee kpọgide ya wee kpọlụ wee naba mana nsọ ya ga-ebi ọ bụrụ nsọ ya ga-ebi ọ balụzie bie ọ bụrụ nsọ ya ka ọ fọlụ o wee tụgharịa wee wee kpọkwuo onwe ya wee sị gịnị mụ onwe m nna ama mma nke m ji makala mmanụ ozuzo anyanwụ oji gwulo onugwuo naanị ngwa ka m gwulo onugwuo naanị ya nwa onwe ya wee mee gịnị ọ nwụọ iyi na-enene fụ na ọlụ a kpọlụ ya na o bee o nwerọ na onye na-agwazi ya ife ọ na-eme ọ tụwalịa mee gịnị naba otu a ka nke eze dumuchi si gaa otu a ka nke mmanụ ozuzo anyanwụ si gaa otu a ka nke nne mmanụ ozuzo anyanwụ si gaa na ife niile dị ndụ na okilikili ahụ ndị niile ya bụ nne eze dumuchi zulu n'ụzọ otu a ka ha ncha niile si wee gaa ebe a ka anyị ga-akwụsị akụkọ nke tata o nwee ife ị mụta n'akụkọ a detuolu anyị ya na nke ndị oyibo kpọrọ comment section ka anyị gụọ ya ị gwa anyị o nwere akụkọ ị chọ ka anyị kọọlụ gị n'ụbọchị ọzọ gwakwuo anyị maka ya ka anyị kọọlụ gị ya sonyelu anyị n'ụbọchị ọzọ ka anyị na-akwalite omenala na asụsụ Igbo daalụnụ ndị be anyị ka ọ dị